Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu la famille j'espère que aw bɛ hɛrɛ la n'aw bɛ hɛrɛ la dɔrɔn an fana bɛ hɛrɛ la basi foyi t'an na alhamdulillah eh, namira la u bɛ to ka nin fɔ bamanankan kɔnɔ ko hadamaden eh, i farikolo yɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i ladon problème kɔnɔ i bɛ bɔ eh, f'i da eh, i sen b'i ladon ko kɔnɔ i bɛ bɔ i bolo b'i ladon i bɛ bɔ i ɲa b'i ladon i bɛ bɔ i tulo b'i ladon i bɛ bɔ hali n'i b'a fɛ i nun bɛ se k'i ladon problème kɔnɔ i bɛ bɔ bari n'i da y'i ladon problème kɔnɔ eh, o de kuma i tor'a rɔ o de y'a to souvent an na maakɔrɔw bɛ to k'a fɔ an ye ko mɔgɔninfin kɛra ɲa o ɲa i ka s'i da la donc bi an na sujet b'o de kan an na sujet bɛ mun de kan ni tubabuw k'a ma ko le pouvoir du silence ni bamanankan na bamananw y'a décortiquer u k'a ma ko muɲu ani sabari komi aw yɛrɛ y'a lakɔrɔsi ɲa min tubabukan na mot kelen de don ko de ko silence mais bamanankan na bamananw ko ko muɲu ani sabari mun de la ko ko muɲu ani sabari kun de b'a la i b'a lakɔrɔsi duɲalatigɛ kɔnɔ bi i bɛ mɔgɔ kɛmɛ ye yaala la dugukolo kan i bɛ mɔgɔ kɛmɛ ye a bɛ nin kuma nin fɔ la muɲu ka sabari wala i bɛ mɔgɔ kɛmɛ ye nin kuma nin bɛ fɔ l'a ye muɲu i ka sabari mais n'i k'u ye u yɛrɛ k'a f'i ye mun de ye muɲu ye wala mun de ye sabari ye a bɛ gɛlɛya u bolo vraiment pour que se k'a ɲɛf'i ye nin de ye muɲu ye wala nin de ye sabari ye o de y'a to donc bi an y'a décider k'an na débat lancer nin mot fila nin kan muɲu ani sabari eh, komi an y'a fɔ aw ye ɲa min muɲu ani sabari fɛn de don fɛn minnu y'a lɔn eh, n bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ye kelen de mais mot fila de fana don Mot fila de don mais u bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de parce que n'i ye ala ye kelen d'i ma a ma kelen dɔ d'i ma i bɛ fɔ a fila bɛɛ de la o de kama la bamananw b'a fɔ an ka muɲu an ka sabari mais n'i ye jate minɛ fana muɲu ani sabari mɔgɔ si n'a tɛ wolo duɲa de b'i lakaran a la komi tubabu b'a fɔ ɲa min on ne naît pas silencieux mais on le devient on a tendance fana an b'a ye la dɔw b'a confondre ɲɔgɔn na mɔgɔ min y'a lɔn a wolola a bɛ delen kabiri a wolola a bɛ delen ani mɔgɔ min y'a lɔn a muɲulen don ka sabari ni tubabu ko a ma timidité et silencieux une personne timide et une personne silencieuse ça fait deux u tɛ kelen ye mɔgɔ min y'a lɔn ala ye muɲu ni sabari nɔgɔy'a ye ani mɔgɔ min y'a lɔn ala y'a kɛ mɔgɔ delen ye u tɛ kelen ye pour mun na komi an bɔr'a fɔ l'aw ye ɲa min mɔgɔ mun y'a lɔn ee, a bɛ muɲu a bɛ sabari dunalatigɛ de o la o karan a t'a la mais mɔgɔ mun y'a lɔn mɔgɔ dɛlen don o ye dakan de te dakan ani muɲu ni sabari u tɛ kelen ye i bɛ mɔgɔ dɔ ye bi dunalatigɛ nin kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko karisa il est calme a bɛ dɛlen de il est timide problème t'a la mais i b'a sɔrɔ ala ma muɲu de nɔgɔya ye wala i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ala ma sabari nɔgɔya ye wala i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ala ma muɲu ni sabari si nɔgɔya ye tɛ ninnu fɛn o fɛn kelen o kelen ni ala ma nɔgɔya ye i bɛ fɔ a fila bɛɛ de la parce que komi an y'a fɔ aw ye départ la ɲami ni ala y'i kɛ mɔgɔ muɲula ye i mɛ kɛ sabarila ye i bɛ fɔ i la muɲu la ni ala y'i kɛ mɔgɔ sabarila ye i mɛ fɔ i mɛ kɛ mɔgɔ muɲula ye i bɛ fɔ i la sabari la donc ninnu fila olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ muɲu de ka tila ka sabari mais c'est différent k'a fɔ mɔgɔ mun y'a lɔn a bɛ dɛlen de dɛ ani muɲu ni sabari tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ala ye dɛ nɔgɔya dɔ ye kosɛbɛ mais ala ma muɲu ni sabari d'a ma eh, muɲu ani sabari mɔgɔ n'a tɛ wolo dunatigɛ de b'i lakaran a la a bɛ se k'i kɛ lakaraniko ɲuman ye komi a bɛ se k'i kɛ lakaraniko jugu ye o de y'a to bi an y'a décidé nin video nin kɔnɔla la k'an bɛ kuma fɛn duuru de kan fɛn duuru mun y'a lɔn an y'o de tɔmɔ parce que munna an y'a tɔmɔ fɛn mun y'a lɔn dunatigɛ kɔnɔ n'a bɛ mɔgɔ kɛ muɲula ni sabaribaga ye a ka ca a ka ca fɔ k'a fɔ a ka ca mais an na hakili sera ko o fɛn duuru nin de tɔmɔ a kɔnɔ fɛn duuru mun y'a lɔn an na miiriya la bi bi an bɛ dunatigɛ mun kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ a muɲulen bɛ a sabarilen bɛ a caman bɔra nin fɛn duuru nin da la mais yan'an k'o fɛn duuru fɔ aw ye eh, an b'a ɲin'i fɛ n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ kura de ye an na chaîne na eh, i kana ɲinan k'i abonné ka note de collectification activer ça fait n'o kɛra an bɛ video video kɛ nalen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔw dɔrɔn minnu b'a ye donc kɔfɛ fana n'a sɔrɔ video nin diyar'i ye an b'a ɲin'i fɛ ka pouce bleu la kan o de ye k'a aimer k'a liker k'a partager o de bɛ fanga d'an fana na a bɛ kɛ a b'an permettre fana an kɛ abonné caman sɔrɔ voilà komi an y'a fɔ ye ɲami fɛn duuru mun bɛ yen bi dunatigɛ kɔnɔ n'an y'a miiri k'a fɔ bi o de bɛ mɔgɔ kɛ muɲula ye ani sabaribaga an bɛ n'o fɛn duuru de citer aw ye ten a fɔlɔ fɔlɔ o ye latigɛ ye an miiri la aw ni ne bɛɛ y'a lɔn latigɛ quel que soit a ɲuman don a juguman don mais ni ala ye mun latigɛ mɔgɔ seko t'a rɔ donc tu es obligé i k'a minɛ o ɲa i kɛ baara kɛ n'a ye o ɲa mais o minɛ cogo fana a bɛ se ka différencier deuxième cause kun filanan jumɛn bɛ yen n'an y'a miiri o fana bɛ se ka mɔgɔ kɛ muɲula ni sabaribaga ye o de ye respect bonya a sabanan o de ye mɔgɔ minnu y'a lɔn ils se sont fixés des objectifs u ko ne la dun ala tɛgɛ kɔnɔ ni ala sɔnna fo n kɛ nin ni nin ni nin kɛ de yanni n kɛ sa exemple i b'a sɔrɔ olu kɔnɔlaw la dɔw bɛ yen u b'a fɔ ni ala sɔnna a ma yanni ne kɛ muso ta fo n kɛ n ba sanba maka de wala fo n kɛ n fa sanba maka de wala exemple i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔnɔla la u ba banna u fa banna u b'a fɔ ni ala sɔnna a ma san o san fo ne kɛ saraka bɔ n ba ye ani n fa

a ye dɔw la furu sa a ye dɔw la baara yɔrɔ tiɲa mais o sini kan o mun de b'a to i bɛ se k'o surmonter o ye muɲu ni sabari de i bɛ se ka sini kan nin surmonter fɛn kelen pe de la

u b'a f'i ye karisa aw t'a to yan ko ne de ɲɛna a ma k'a ladon yan ni ne tun tɛ n k'a tun bɛ yaala sila kan a dun a tun bɛ tile ban sigilen te min de la a bɛ su ban yaala la a yɛrɛ ma dɛ baara yɛrɛ tun t'a bolo foyi t'a bolo i bɛ dɔw wɛrɛ fana kan mɛn u b'a fɔ ee karisa aw y'a to yen cɛganaya bɛ ɲini k'a faga yan to a tun bɛ yaala la yan dɛ hali sunguru ɲuman a t'a bolo hali ka baro kɛ musow fɛ a tɛ se k'a kɛ n'o de tun tɛ a tɛ muso sɔrɔ n'a fɔra ko ne tun bɛ ɲa ma non karisa tɛ muso sɔrɔ a bɛ sa cɛganaya kɔnɔ a duurunan n'a laban o de fɛlɛ nin ye mɔgɔ mun y'a lɔn a bɛ fɛ k'i ye sini wala a bɛ fɛ a tɔgɔ ka bɔ sini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ k'i ye sini wala i bɛ fɛ i tɔgɔ ka bɔ sini dɛ fɛn o fɛn kɛra e la bi i bɛ muɲu de ka sabari i tɛ foyi fɔ ɛɛ bamananw b'a fɔ u la sanda kɔnɔ ko mɔgɔ mun bɛ muɲu ka sabari ko ala de b'o la kɛlɛ kɛ donc o de kama la mɔgɔ o mɔgɔ muɲara bi sini i b'a tɔnɔ ye voilà donc video ni an y'a décidé k'a kɛ partie partie de non ko an b'a bɛɛ labɔ ɲɔgɔn fɛ video ni bɛna janya donc an ye première partie de kɛ ten ni ala sɔnna deuxième partie bɛ na le inchallah deuxième partie an b'a essayer ka kuma les avantages du silence de kan les avantages du silence o de ye mun ye bamanankan na muɲu ani sabari a nafa ye mun ye a bɛ se ka mun intérêt de lase mɔgɔ ma donc an na deuxième partie bɛ k'o de kan mais an tɛ se ka nin video kɛ fana ka ban k'a sɔrɔ an ma foli lase mɔgɔ dɔ ma ne yɛrɛ teri n kɔnɔfɔ ɲɔgɔn n'u b'a f'a ma ko madu tarawele malo mun y'a kɛ muɲula ye malo mun y'a kɛ sabarila ye mais c'est juste a k'a lɔn k'a fɔ a tɛ nimisa rɔ dɛ n dun y'a lɔn a yɛrɛ commencéra k'a ye ka ban